a wolonfilanan a ye to an ka hinɛ an balimaw la an k'an majigiw ye sunkalo in na badenw a ye don aw badenw kan ni kɛlɛ bɛ a ye kɛlɛw ban ni gɛlɛyaw bɛ a ye yafa n'a tɛ daga sigi balo d'a ma hin'a la balimaya kosɔn kana hin'a la ka tag'i tɔgɔ kana kana juguya k'a la ka tag'i tɔgɔ tiɲɛ kana ban ka hin'a la ko paseke k'aw bɛ sigi la a muso ni muso ma se ka bɛn o fitinɛ nana don aw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ nin de fɔ diɲɛ don o don n'i ye badenya gɛlɛyalen a y'a sɛgɛsɛgɛ muso jugu an ye nin kuma fɔ ka caya n'i ye sigi gɛlɛyalen ye musow a ye sabali ni aw ɲɛna balimaya bɛ ɲɛ sinjiya bɛ ɲɛ sigiɲɔgɔnya bɛ ɲɛ du bɛ ɲɛ quartier bɛ ɲɛ dugu bɛ ɲɛ jamana bɛ ɲɛ diɲɛ bɛ ɲɛ nin kɛlɛ fanba an da b'a kuma caman na k'a dilan bi a source ye musow de ye tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa a ye hinɛ balimaw la cɛ fara muso kan ni nafolo b'i bolo ala ye nɛɛma dɔɔni k'i ye i duguma mɔgɔ lajɛ i ka hinɛ a la a seginnan o y'aw k'aw hakili to aw sigiɲɔgɔnw na alahu akibaru mali sigiɲɔgɔn ye kabako ye dɛ anw bɛ waso ɲɔgɔn na de luwansew la tuma dɔ se tɛ dɔ ye nka i bɛ dɔ ye k'a disi gosi k'i bɛ fadenya kɛ ne de fɛ e bɛ juguya kɛ ne de fɛ e bɛ hasidiya kɛ ne de fɛ n bɛna syɛ duuru de kɛ daga la bi k'a dun wa a bɛ tila k'a kolo di denmisɛnninw ma k'a ye taa yɛrɛkɛ du kɛnɛ na u k'a dɔn ko ko fadenya tɛ ne n'u cɛ ne ba ne balimakɛ ne baden ne sinji i filila wa tilka li ayyamu mudawiluha bayna nas ala bɛ don yɛlɛma jɔn ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an ye mɔgɔw ye luwanse la ji se bɛ kun b'u ye u ye luwanse ɲɔgɔn tɔɲɔ a dan ye yeli dan ye koyi ayi nin tɛ histoire ye dɛ nin tɛ histoire ye nin tɛ dɔ ka lakali ye ɲɛ ka dankaniya ka yeli luwanse la tɔɲɔlikɛlaba nafolotigiba i yɛrɛ ko k'i ɲɔgɔn t'i fadenw na ko comparaison t'i n'ale cɛ o k'i tɛ k'i compare ma k'i bɛ min dun a t'a dun i cɛ bɛ mobili min kɔnɔ a t'o kɔnɔ fini min b'i n'i denw kan na o t'o kan na ala ma sɔn diɲɛ ka ban fɔlɔ dɛ fo luwansew y'o o tigi u luwanse dama o ye ɲɔgɔn se ɲɔgɔn dan na a ye fantannin s'a dan na donw bɛ ka yɛlɛma donw bɛ ka taa ala ko ko n bɛ donw yɛlɛma jɔn ni ɲɔgɔn cɛ cogo la cogo min ye n diya u t'o de la ala nana se di luwanse min n'a bɛ k'o tɔɲɔ a bɛ waso k'o la u bɛ dumuni dun o ɲɛna u t'o sɔn kumaw ka ca ala nana se di o cɛ ma k'olu de kɛ setigi ye k'olu kɛ fantan ye olu ye yɔrɔ jɔ ka yɛlɛma o mɔgɔ kelenw tilala ka taa o luwanse kelenw fɛ ka t'u deli ko ɲɛ n ma bi ko n dala dumuni tɛ n bolo wa tilikali ayamu mudawiluha bayina nasi ala ye so di dɔw ma u ye luwansew tɔɔrɔ ka luwansew tɔɲɔ ko paseke se bɛ ne ye bi eh maa bɛ bi dɔn maa tɛ sini dɔn ni mɔgɔ ma sa kan'i tana fɔ ala ye ko bɛɛ juru bɛ sabali la ni mɔgɔ ma ban kana kuma ka wasa ni mɔgɔ ma ban i tɔ to i majigin dɔɔni ni mɔgɔ ma ban sabali ni mɔgɔ ma ban kana kuma ka wasa diɲɛ ma ban fɔlɔ a ma ban wa an b'a kɔnɔ mɔgɔ si t'a kɛcogo a yɛlɛma yɛlɛma cogo ala bolo mɔgɔ t'o dɔn a ko de ko n b'a yɛlɛma n ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ cogo la min ka di n ye ala b'a yɛrɛ sagoya de la o luwansitigi dɔw y'o so o sotigi dɔw y'o luwansitigiw ni siw danna mɔgɔ minnu bɛ luwansi la so kɔnɔ k'u tɔɲɔ k'u tɔɲɔ ka tila ka n'a fɔ k'u ka bɔ donw bɛ ka taa donw bɛ ka taa o muso kelen nana dɛsɛ ka kɛ gɛrɛbu ye ka gɛrɛbu palan ta ne ye nin de fɔ a ye nafolotigi kɔrɔ tiɲɛ na nafolotigi kɔrɔ filɛ an bɛ ala fo bi a ma dɛsɛ a dayirimɛ la nka nafolotigi halakilen ta tiɲɛlen taatɔ filɛ a bɛ deli la walahi i yɛrɛ ɲininka a ma kɛ ka ɲɛ n'a kɛra ka ɲɛ mɔgɔ ka juru tɛ to ala la sa ala de ko mɛlɛkɛw ma ni sɔgɔma o sɔgɔma maa min b'a bɔ k'a di a ye dugawu k'a ye ala k'a yiriwa wa a ye danga don mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ bakiluya a ka nafolo kan ni ala de y'a d'a ma a ta de don ala de ye mɛlɛkɛw bila dugawu la a bɛ tila k'a jaabi fana o muso kelen tilala ka geribu palan ta ka t'i jɔ muso da la a don a t'a dɔn a bɛ geribu yaala la a tun tɛ muso dɔn dɛ a t'a dɔn ko yen y'a ka so ye a t'a dɔn ko yen y'a ka yɔrɔ ye ka geribu palan ta k'i ɲɛsin muso ka so ma ka t'i jɔ muso ka da la ale sigiɲɔgɔn kɔrɔ ale de tun ye dutigi ye don tɛmɛnenw la ale de ye muso gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ a ma dan tɔɔrɔ ma dɛ a ye muso gɛn muso bɔlen kɔfɛ muso n'a cɛ de taga kɛ nafolotigi ye ka kɛ nɛɛmabatigi ye ala nana ale dɛsɛ f'ale geribu palan ta ka t'i jɔ muso ka da la a t'a dɔn muso ka da don ko fi sabilila ko n nana aw deli ala kama muso ɲɛ da muso kan muso ɲɛji sira fila bɛ ka jigin a taamana ka na

ni maa min ye jurujugu don i la k'a sara ni juru ɲuman ye awɔ silamɛya bɛ kɛ tan de maa min y'a ta kumaniya ni ma dɛ k'a d'o ma sigiɲɔgɔnma a ye tasara dabila sunkaloba in na an ka hinɛ ɲɔgɔn na a kɔnɔntɔnnan nin sunkaloba in na an ka kan ka taa banabaatɔw lajɛ ee waajulu la waajulu an kan ka taa mɔrɔku la ka t'i ɲɔgɔnnaninw dalen lajɛ ka taa nafolotigibaw dalen lajɛ ka taa fantanw dalen lajɛ ka taa doma kɔkɔlenw dalen lajɛ ka taa morigananiw dalen dalen lajɛ u da falen tumukisɛ la alahu akibaru ka don mɔrɔku kɔnɔ k'i ɲɔgɔn muso gobinɛ ye min ka fisa n'i ye i t'a sɔrɔ sɔni na cɛɲa la k'ale ka se banna k'i bɛ ka mun kɔnɔ ko don se parce que sunkalo ye nimaniya kalo a bɛ se ka to i la fo ka se sunkalo wɛrɛ ma mumini bɛ nin de ɲini ala fɛ kalo wɔɔrɔ k'i prepare ka kɔn sunkalo ɲɛ sunkalo tɛmɛnen kalo wɔɔrɔ fo ka se sunkalo wɛrɛ ma ka ala deli ala est-ce qu'i jɛnn'a ma wa n'i b'o dɔn k'i bɛ ka hami k'i bɛ ka jɔrɔ o bɛ dɔn i kɛcogo la o bɛ se ka sɔrɔ nin sunkalo in de kɔnɔ a ye don mɔrɔku kɔnɔ a kana siran siran tɛ saya sa k'i ɲɔgɔnnaninw dalen lajɛ mɛsi tigɛ min banna ka mɛsi bila ka sɔɔni bila taa don mɔrɔku kɔnɔ a fasɔn bɛɛ bɛ yen n ka bɔli laban n taara ka taa yen n ko alahu akiba n ko jaa halisa mɛsi donnaw bɛ diɲɛ kɔnɔ f'u bɛ ka sa n'a ye karamɔgɔbaw ka kuma kɔfɛ anw tɛ anw ye kalandenw ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka kuma kuma kelen min kan halisa musow bɛ ka sa ni mɛsi ye musow bɛ ka sa ni vɛrini ye musow bɛ ka sa ni sɔɔni ye musow bɛ ka sa ni ɲɛsi ye i bɛ sɔrɔ fɔ e walayi ala de ma ala ye bɛɛ da kunnandiya kama hadamaden yɛrɛ de bɛ kunnandiya sira bila ni ala ye sira min kan a b'i dɛmɛ o la taa i ɲɔgɔnw dalen lajɛ i ka kamalenninw dalen lajɛ i ka musomisɛnninw dalen lajɛ du datigɛndalakɛlaba nin ko nin da delen don ko nin ti kuma tuguni n'i nana i bɛ kuma i sigiɲɔgɔn fɛ walahi a ye don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ka don mɔriku kɔnɔ m'a ɲɔgɔn waajuliko ye diɲɛ kɔnɔ wagati koronnen de don n'o tɛ n tun bɛna fɛrɛ ka kuma ka dɔɔni nka inshallah bi iznillahi taala ni ala ye wagati wɛrɛ yira n na n tɔ mɔrɔku ko an y'o fɔ fɔ k'o bɔgɔla dɔn kabi mɔrɔku da kasa min bɛ don i nun na walahi i bɛna dɔn ko ala ye masa ye nin yɔrɔ de la kab'o yɔrɔ i jolo bɛ kari i dusukun bɛ magaya i dusukun bɛ fɛgɛya kasa min b'a mɛn kabi ala ye n da danni na n da kuma ma janya ala bolo m'a kasa ɲɔgɔn mɛn dugukolo yɔrɔ si ni mɔriku tɛ a kasa ka jugu ka tɛmɛ ni sogo tolen kasa ye a kasa ka jugu ka tɛmɛ ni jɛgɛ tolen kasa ye m'a ɲɔgɔn kasa mɛn dugukolo kan mɔgɔ wɛrɛ kasa tɛ dɛ e kasa ni ne kasa ni juru bɛ ne na ni juru bɛ e la ne baden walahi ni juru b'an bɛɛ kelen kelen na n'i miirila na dɔrɔn i jolo bɛ kari a b'i kanufɛn dɔgɔya diɲɛ kɔnɔ i bɛ visiti kɛ ni mɔgɔ dɔw ye hali sini sɔgɔma a dɔw ma se ka diɲɛ kanu fɔlɔ i bɛ taa adamadenw dalen sɔrɔ diɲɛ dako bɛɛ la ne tɛ maa lebu o dɔ de bɛ kɛ ka dɔ waaju walahi ne tɛ maa lebu n yɛrɛ bɛ laban saya ma nka dɔ de bɛ kɛ ka dɔ waaju min bɛ fɔ an tulo b'a bɛɛ la nka ala wasara jɔn ma seere ye ala wasara jɔn ma jigi sɛmɛyɔrɔ ye kafa bilahi wakila kafa bilahi shahida n'i ko k'i bɛ ala ta lase n'i kɔfilɛ dɔrɔn n'i talonna i bɛ bin ayi an b'a ɲini ala fɛ fɛn min bɛ fɔ o kana n tɔɔrɔ n yafara bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ bɛɛ kumana dɔw ko k'i bɛ mɔgɔw lebu dɔ de bɛ dɔ waaju an bɛ nin min fɔ n'o ye o ye min bɔ min na diɲɛ kɔnɔ ala y'o ye ka ban hali sini sɔgɔma an bɛ dɔ kɛ ka dɔ waaju hali sisan n'i donna morgue kɔnɔ i bɛ taa musow da falen sɔrɔ tumu na a tɛ fɛ o min ka fɔ dɛ an b'o de fɔ aw ye a k'a mɛn walahi n'i m'a mɛn n'i sara i bɛ n'a ye mɛnni tɛ dɛ i b'a ye de parce que a ka juru b'an bɛɛ la o mɛnni tɛ i bɛ n'a ye ka gɔbɔni ye hadamaden da kɔnɔ a ma se ka bɔ nɛn na la hawla wala quwwata illa billah wallahi n bɛ k'a fɔ san farigamasi bɛɛ wulila gɔbɔni genne adamaden ɲin na a nɛn nɛn ni ɲin ni ɲɔgɔn cɛ ka gɔbɔni ge o la gɔbɔni finma a ma se ka bɔ musow ni kɔ kasaw nɛn na a bɛ kuma caya ka hadamaden nɛn bɔ k'a bila duguma a ka jan ni bolo janya ye an bɛ nin fɔ dɛ an tɛ maa tɔgɔ fɔ min ka jugu diɲɛ kɔnɔ o ye tɔgɔ fɔ de ye an tɛ mɔgɔ si ta i tɔgɔ ma nka dɔ bɛ dɔ waaju gɔbɔni finma k'a ge muso nɛn na a ɲin ni ɲin wagalen dɔɔni k'a ge nɛn na a bɛ komi ni ɲin wagala dɔɔni nɛn min bɛ bɔ ka na bila ka gɔbɔni ge a la muso a ye to an ka siran nɛn na walahi a ye to an ka nkalon bila ka nkalon dilan k'a da adamaden na ni lahara tɛ bɔcogo t'a la ka nkalon monte k'a dilan ka nafolo ɲini n'a ye ka nkalon dilan k'a monte ka sanu ɲini n'a ye ka nkalon dilan k'a monte k'a da adamaden dɔ la k'a ka furu tiɲɛ a m'a kɛ a m'a min a m'a bɔn k'i sigi k'i da don dɔ ka vie la a t'i ɲɛ sira la ka adamaden kɔrɔfɔ a ma k'i ɲɛna adamaden nɛn ye koba ye dɛ n'i donna morgue la i mana nin ye e na mɔgɔ kɔrɔfɔ o tile ka don morgue la ka adamaden dalen a y'a nɛn bɛɛ ɲimi k'a b'a da kɔnɔ hali nɛn kelen t'a da ka nɛn ɲimi fo k'a mugumugu k'a ban o fana bɛna funu da kɔnɔ n'o fununa o bɛ toli n'i ye mana don i tɛgɛ la ka nɛn dayɛlɛ a bɛ tila k'o bɛɛ di sanni k'o bɔ k'o bila duguma a nɛn lankolon de taga lahara nɛn min bɛ kɛnɛmana na da kɔnɔ a y'a bɛɛ ɲimi k'a ban siga gɛlɛya bolo n'i taara o lajɛ i bɛ s'i da la wa i tɛ s'i da la est ce que o don e bɛ datigɛndala min na so kɔnɔ i t'a nɔgɔya wa aa ka muso ye k'a sara ni mɛsi ye k'a sara ni pantalon ni bodi ye e b'o don dugukolo ka tugu fo n'a y'a sɔrɔ i kunkolo bɔra i kan da la n'o tɛ est ce que e bɛ se k'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ wa i bɛ sɔn o de y'a to a fɔra ko silamɛ ka taa visite la morgue la a ka taa dɔgɔtɔrɔsow la i ka taa gorobinɛbaw dalen lajɛ dɔgɔtɔrɔso dilan kan a dɔw tɛ a dɔw kɔni fasa tɛ dɛ da tɛ se k'a lakali walahi u denw dɔ sigilen kɔrɔ u b'a fɔlɔlama foto bɔ k'a yir'i la k'u ba dalen ye bi a bɛ da cogo min na a b'i waaju fo ka t'i sa i tɛ ala ko ta wala m'a fɔ ko dafaliya ye ala ta ye ne m'a fɔ ko fitini fitiniw alakota fitiniw kuma dɔw i t'a dɔn minnu ye alakota olu bɛ se k'i sɔrɔ i bolo ma nka i tɛn'i tugu ka alakota dugukolo kan tuguni i tɛ sɔn ee ne kɔni bɛ nin gɛlɛya mɔgɔ ma a ye to ka taa urgencew kɔnɔ dɛ a ye to ka wuli a ka hali wari dɔɔni ta aw bolo a ka don dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ maa tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ don kelen n'i ye banabaatɔ min ye se min ye i b'o d'o ma i bɛ don ka tɔw lajɛ a b'i waaju a b'i kanu fɛn dɔgɔya n'i tilala a fɔ morgue mɔgɔ y'o ka da yɛlɛ i ka don k'i b'a fɛ k'i yɛrɛ waaju minnu gilaselenba bɛ yen dɛ kalo tan minnu gilaselen bɛ kalo wɔɔrɔ minnu bɛ kabako dali la a dɔw daba a denyɛrɛni bɛ don a kɔnɔ a dɔw da ma se ka tugu fiyewu heyi dayi masiba dayi masiba dayi masiba dɛ ne ni minnu taara u tulo b'a la o an delila ka visite kɛ cɛ da yɛlɛlen i bɛ se ka denyɛrɛnin kilo saba ni kilo naani ta k'a don cɛ da kɔnɔ kabi ala ye n da dugukolo kan kabako don n ma deli k'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ye gardien ɲininka n ko mun na nin da tɛ se ka tugu ko kab'a nana don min n'a da yɛlɛla ko ko bɛɛ kɛra da ma se ka tugu k'a denw bɛ kɔfɛ u bɛ k'a kɔnɔ n'a nana k'u b'a su don ne ni minnu taara a don a kɛr'u ɲɛna o u bɛɛ y'a ye u tulo bɛ n na an tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye dugukolo kan k'i ka tubi walahi an tɛ nkalon tigɛ maa ye dugukolo kan k'i ka ala ye koyi an bɛ tiɲɛ in de fɔ faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur n'a ye maa min ja baara kɛ i ka minɛni kɛ i ka sɔn i ka ala ta dɔn n'a ka d'i ye ban an bɛɛ bɛ taa ala sɔrɔ yen dɔ kɛra maliyɛn ta la ni k'i bɛ kuma aa walayi a b'a juguya de b'a k'a taga lahara ka na ɛ a la perese ko tɛ o fɛn min don a e a tɛna fɔ an si kɔ e bɛna sa ne bɛna sa an bɛɛ bɛna taa lahara walahi an bɛna tiɲɛ ye o de y'a to mɔgɔw bɛ ka na sogo da u ka mɔgɔw la bi ko fɛn min bɛ lahara kɛ k'a ka jugu ni fɔlen ye walahi maa min ye n wele hali n t'a hakɛ dɔn Malimatu ne badenmuso nana sogo da n na ko fɛn min bɛ lahara k'a ka jugu ni an bɛ ka min fɔ ye malimatu n dar'i la bi ko ee nka an bɛɛ ka da ala la hali kamalenkɔrɔw bɛ n wele malimatu n fa nana sogo da n na ko n ka tubi n bɛ min na n k'a dabila ko fɛn min bɛ lahara ko min bɛ fɔ k'a ka jugu n'o ye maa ye lahara fɔ cogo cogo ala kira ko kisi nɛɛma b'a ma k'i b'a fɔ ka se hakɛ de ma ko fɛn bɛ lahara k'a donɲɔgɔn tɛ hakili la a donɲɔgɔn tɛ dusukun na fo nimaniya ala k'an siran ala ɲɛ a ye visitiw kɛ aw masurunya mɔgɔw la paranw na cɛsabatɔmusow la o fana ɲinini sunkalo fɛ a tannan o ye k'i ka ɲɛnafilɛli sulu a tele jugu lajɛ o a novelas tv o a top étoile lajɛ a garansumu lajɛ a a tɔgɔ u bɛ eh, africa show lajɛ garansumu ani top étoile an'u ka zikiri jugu minnu bɛ adamadenw bolo n'a bɛ ka maaw fitinɛ a si ma bɔ ɲɔgɔn na bi dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ a si ma bɔ ɲɔgɔn na bi u bɛ ka ne kɔni ne dabali de banna ɛ silamɛw ala k'an kanda ala k'an ɲɛyɛlɛ koyi k'i ɲɛ la sulu ka bɔ an bɛ fetɔn jugu min lajɛ walahi n'a fɔra ko sun n'a gɛlɛya ni tile in n'a farinya n'a funteni k'e ka ko ka kɛ kɔngɔ lamuɲu ye o de y'a to ala kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko mɔgɔ dɔw bɛ sun k'u ka sun ye kɔngɔ lamuɲu ni ji minɔgɔ lamuɲu de ye fu ka sun ka tile k'i sigi fetɔn lajɛ la ee a ye ɲɛnafilɛliw sulu koyi musow a ye ɲɛnafilɛliw sulu yani an k'an da ja cɛw ta la aw man ka walimuso la walimuso fana man ka walicɛ lajɛ dɛ joli binna piyeji kɔnɔ a haramuyalen don yeko kelen bɛ bɛn a tɔ tɛ bɛn yeko kelen n'i ɲɛ cunna walicɛ kan siɲɛ kelen yafa kɛlen d'i ma i kun biri yeko filanan haramu don ko i ɲɛ basa walicɛ la karata ta ta ta ta ta ta nin yɛrɛ tɛ malobaliya dan ye maa yɛrɛ bɛ se ka n'i ɲɛ basa walicɛ la cogo di walima walicɛ bɛ se ka n'i jɔ k'i ɲɛ barake walimuso kan cogo di nin bɛ se ka kɛ cogo di aa nin bɛ se ka kɛ hali hɔrɔnya yɛrɛ la silamɛya yɛrɛ ka bɔ yen walayi hali hɔrɔnya ɲuman hali hɔrɔnya ɲuman silamɛya tɛ dɛ ni maloya bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'i ɲɛ barakata mɔgɔ la i ni mɔgɔ mana ɲɔgɔn ye dɔrɔn k'i ɲɛ coron mɔgɔ la barakata i b'a ye jɔn ɲumanbaw n'olu bɛ mɔgɔ lajɛ dɔrɔn u b'u ɲɛ suuli silamɛya yɛrɛ tɛ dɛ u bɛ maloya hɔrɔnya la k'i ɲɛ barakata mɔgɔ la e m'a y'an fɛ farafinna hal'i bɛ den kɔrɔfɔ den min b'a kun jigin k'a kun biri i bɛ taa sɔrɔ den bɛ malo hɔrɔn don ani den min bɛ k'a kɔrɔfɔ dɛ a b'a ɲɛ cor'i la k'a daburu sama k'a ɲɛmunu tigɛ den jumɛn bɛ diya i ye nin diinɛ sanumanba in a ko ko cɛw ne tɛ fɛ a ka musow lajɛ a y'aw ɲɛnafilɛli sulu sa o fɔra anw ye ka dɛsɛ ala y'a fɔ an ye cogo min ala kira y'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa alihi wa salam nka tellement anw ɲɛ donna ala la da la tɛ dɛ bulonda kare camancɛ musow de sigilen bɛ bodini b'a bɛɛ la tafini sirilen d'u la ne tɛ mɔgɔ si ta tɛ ne tora ka tɛmɛ muso suturalenw ka dalasigi kan wa korna fi buyutikunna wala tabarujina tabarujal jahiliyatil ula walahi muso muso bɛ sigi da la k'a kɛ dalabaro ni fɛn caman ye i bɛ kɛ jahili ye i bɛ ko ye dɛ wa k'e kana bɔ komi jahilimusow bɛ bɔ cogo min jahilimusow de bɛ bɔ ka t'u sigi da la ka te sigi ka tiga san u da bɛ kuma bɛɛ la ala kira ko kisi nɛɛma b'a kan hali cɛw tuma min na sahabaw y'a fɔ a ye ko mustafa an bɛ sigi kare kɔnɔ k'an yɛrɛ ɲɛnajɛ a ko ko n'i bɛ sigi kare kɔnɔ k'a n'a sariti de don i b'i kun sulu i da tɛ don mɔgɔ ka kuma la walahi n'i bɔra k'i sigi bulonda la e bɛ kisi mun ma tugun cɛw yɛrɛ ta kɔni o kuma tɛ muso muso kɔni ta ye haramu yɛrɛ de ye muso ka dalasigi n m'a fɔ muso minnu bɛ bɔ ka feere kɛ dɛ sutura ni bonya kɔnɔ ka don dɛ parce que dɛsɛ b'u caman na nka muso k'i ka sɛji ta ka teminan ta ka t'i sigi da la nin sunkalo in na walahi muso dɔw tɛ siran ala ɲɛ u tɛ maloya kira ma u tɛ maloya ala ka jɔn ma nin sunkaloba in na u bɛ t'u sigi bulonda de la de ka te wuli ko jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye nka kaburu i kelen ni maa ti jɛ walahi kaburu kɔnɔ ni maa tɛ jɛ i ni maa tɛ sosiyete la ye i bɛn'a dɔn ko jaja ko nin sunkalo belebele hali kafiri ye sunkalo in bonya fo kafirikɛ taara alijana la k'a den ye dumuni na sɛbɛnnifɛn dɔw ko hadisa dɔw ko ko a ye den ci fo ka den faga ka den ye dumuni na dɔrɔn ka den ci fo ka den nin tigɛ ko silamɛw ka kalo ko hali n'i tɛ silamɛ mun na i tɛ kalo in bonya kafiri a salen ala yafara a ma k'a ye nin kalo belebele in bonya nka silamɛdenw de bɛ bɔ k'u sigi da la ka te wuli ka tiga san k'a min anw bɛ kɛ mun silamɛ faso ye surtout muso muso mun na han kabe bɛ sigi da la o t'a ye k'e cɛ kɛɲɛni na k'e kɛra kɛɲɛkɛ ye i bɛ mun ɲini da la i muso tɔ muso ni bulondalasigi man kan walahi ni dɛsɛ yɛrɛ tɛ ni jama bɛ so kɔnɔ ko bɛɛ ɲagamini hali ni dukɛnɛsigi man kan kuma tɛ bulonda ma nka n'i kelen b'i ka du kɔnɔ i bɛ se ka sigi i ka dukɛnɛ na nka walicɛw bɛ dukɛnɛ na e yɛrɛ bɛ dukɛnɛ na bɛɛ firin bɛ dukɛnɛ na ha ɲuman ma dɔn ka bɔ juguman na halala ma dɔn ka bɔ haramu na a bɛɛ ferekelen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ taa ɲɛ jɔ ala la cogo di nin kalo barikama in na silamɛmusow a y'aw ɲɛlafilɛli sulu cɛw a ye siran ala ɲɛ aw ka bitigiw kɔnɔ a ka birow kɔnɔ a ye siran ala ɲɛ mɔgɔ ɲɛtaw la ee ala ɲɛ bɛ aw la koyi alhayu alkayum a ɲɛ b'aw la an ka siran ala ɲɛ lahala bɛɛ lajɛlen na an ka siran ala ɲɛ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ an ka siran ala ɲɛ walahi dusukun na kɛwale la ne kɔni bɛ min fɔ a y'i to an ka ɲɛnafilɛli sulu dɔɔni ɛ cɛw maa caman bina piɛji jugu kɔnɔ bi dɛ ɛ muso mɔgɔ caman bɛ bina piɛji jugu kɔnɔ bi an ka walanda tɔ kan bi an bɛ tɛmɛ a tan ni kelennan ko adamaden k'i nɛn tugu ni sunkaloba in na ee e ma ye dɔw bɛ gogoro kɛ mɔgɔw da la k'a bila statiw kan o kelen kɔni stati ko man di n ye ten nka o diyara n ye dɛ ka gogoroba kɛ da la o ye sin de ye ko adamaden ka se i nɛn na wa ni sunkalo kalo kelen banna k'a kɔntiniye kan'a fɔ ko sunkalo dɔrɔn dɛ ala bɛ waati bɛɛ wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ala bɛ bato de fo ka taa se saya ma wagati min k'i daminɛ sunkalo la sunkalo mana tɛmɛ i nɛn bɔ maaw ka ko la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ min kan bi o ye sunkalo ta ye an ka se an da la sunkalo la e sun ka gɛlɛn fu ma dɛ walahi sun ka gɛlɛn fu ma e ka sun k'a daminɛ sɔgɔma fo wula u sigi bɛ maaw sogo kan e karisa an ka taa baro dɔɔnin kɛ o bɛ sun tɛmɛ an kan baro bɛ kɛ mun kan wali sogo baro bɛ kɛ mun kan sinamuso sogo baro bɛ kɛ mun kan kan sinamuso sogo baro bɛ kɛ mun kan balimaw bɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an bɛ ka nkalon da ɲɔgɔn na an bɛ ka ko bɛɛ kɛ a ye se nɛn na a tan ni filanan i tulo n'i hakili ani dusukun dugu mana jɛ n'i wulila dɔrɔn a bɛɛ ɲɛsin ala ma kana fila kɛ dɛ n'i ye fajiri i ka nafila seli alhamdulila ka fajiri seli ka kuranɛ kalan ka zikuru kɛ ka wuli ka jɔko fila seli ka ala barika da ni baara b'i bolo fini don i ka taa i ka kɔlɔsi ta i ka zikuru kɛ dusukun ah, mashallah a ɲɛsin ala ma hakili a ɲɛsin ala ma i sen bɔ fɛn bɛɛ la i sen kana ye foyi la fo ala ko n'i seginna ka na so kɔnɔ kelen don ni baara t'i bolo n'i da dɔɔni i bɛ se k'i da i bɛ sunɔgɔ dɔɔni parce que i ye su jɔ ala ye n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i bɛna mun de kɛ sisan i b'i ɲɛsin ala ma kabi i bɛ wuli k'i sigi dilan kan ee eh, ala kira ka fɛn bɛɛ ye duwawu de ye o i bɛ duwawu daminɛ fo ka taa tile bin kɔntiniye duwawu kelen fɛ i dusukun i hakili i kulo a bɛɛ ɲɛsin ala ma kɔrɔ i kulo kana foyi mɛn fo fo ala ko ɲɛ kana foyi ye fo ala ko dusukun kana foyi dankaniya kana don foyi la i dusukun na foyi kana don i dusukun na k'o bɛ kɛ dankaniya k'o sabati fo ala ko foyi kana don i hakili la fo ala ko a tan ni sabanan o ye a ka sunakari di aw sigiɲɔgɔnw ma surtout surtout se tɛ minnu ye mɔgɔ caman bɛ sunakari di bi k'a kɛ seko de ye nafolo bɛ minnu bolo miliyɔn bɛ minnu bolo u bɛ sunakari di olu de ma normalement n'i bɛ sunakari di e bɛ taa di mɔgɔ ma a ko tɛ mɔgɔ min na minnu yɛrɛ bolo bolo ma se k'o ban bonya don karama don tiɲɛ don maa bɛ se k'i ka maaba bonya n'a ye o ka ɲi nka aw kana ɲinɛ a kana ɲinɛ a ko bɛ minnu na dɛ ka taa n'a ye misiriw la ka taa n'a ye silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min k'u sun tigɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsow la ka taa n'a ye banabaatɔw ka ca yɔrɔ min ka taa n'a ye ka taa sunakari di mɔgɔw ma a bɛ baraji sɔrɔ o fana na a tan naaninan a y'aw jija cogo bɛɛ la a ka layilatul kadiri ɲin'a kɔnɔ kana fɔ ko n bɛ bi seli n bɛ sini bila paseke ko impɛri don kana k'o ye ee ala ka juru b'an na an tɛ se ka ala ka juru sara a y'a don bɛɛ sunkalo tile bi saba a bɛɛ ɲɛnamaya ni dɛsɛ tɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ laada la bange joli b'i la wuli tile tan laban i k'i sigi ala dala i ka zikuru kɛ i ka zikuru kɛ n'i sɛgɛnna zikuru la i k'i bolo jɛ i ka ala deli i ka kasi i k'a deli diɲɛ bɛ degré min na bi a gɛlɛyara foyi tɛ se k'a nɔgɔya fo ala i jija i k'a ɲini kana fɔ ko n bɛ bange joli la walima n bɛ na i b'i da ka sunɔgɔ walima i jɔ n'i ye bi kɛ ɔ n bɛ tile kelen bila parce que a bɛ impɛriw de kɔnɔ 21 23 25 27 29 komi a fɔra k'an ka ɲin'o la cogo min nka walahi nka mumini b'a bɛɛ de kɛ pour que i chance ka se ka diya i ka se ka bonisi caman sɔrɔ a tan duurunan k'an k'a lajɛ ko ka imura kɛ tile tan laban in kɔnɔ o fana bɛ se ka bɛn kosɛbɛ sunkaloba in kɔnɔ nka an bɛ don min komi bi a ko gɛlɛyara komi aw bɛɛ b'a kalama cogo min nka an bɛ dugawu kɛ ala ka bɔda kɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ala ka sutura kɛ an ye nka n'i ye fajiri seli ka kuranɛ kalan ka zikuru kɛ ka wuli ka jɔko fila seli ala kira ko k'i bɛ imura baraji sɔrɔ a y'aw jija o la a tan ni wɔɔrɔnan o ye sunkalo in na an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sabali kɔnɔ yɔrɔ sun man nɔgɔn dɛ sun man nɔgɔn musow aw bɛ tobiliw la aw bɛ sun na cɛw bɛ wari ɲiniw na sugu kɔnɔ u bɛ sun na an bɛɛ ka jɛ an ka sabali ala kosɔn paseke sabali mana kɛ ala kosɔn o de ye hɛrɛ ye o de b'a to ni jɔn sabalila sun kɔnɔ k'a dɔn ko foyi tɛ nin sara fo ala e m'a ye ala kira ko tɛ yan ko ni mɔgɔ min sunna ni mɔgɔ min sunna ala kosɔn ka sun k'a dɔn ko ala de bɛ n'i sara sun in kɔnɔ k'a dɔn k'a sun ni limaniya ye k'a dɔn ko ala de bɛ n'i sara sun in kɔnɔ walahi ko o kɔrɔ ye mun ye a y'a jateminɛ ni jɔn sabalila parce que ni sabali tɛ nin tɛ se ka kɛ o ka sun k'a dɔn ko n kan ka nimaniya sun kɔnɔ ka nimaniya k'a dɔn ko sara tɛ foyi bolo fo ala ni sabali tɛ a bɛ se ka kɛ ya o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ min ye sun fana sunkalo fana jɔ a lajɛ ɛɛ ni sabali tɛ sunkalo bɛ se ka jɔ a nafila sun a nafila seli a jateminɛ nafila seli min kan ka kɛ sunkalo kɔnɔ ni sabali tɛ i bɛ se ya ka wuli deux heures du matin trois heures ka seli o kɔfɛ tuguni k'i sigi ka kuranɛ kalan ka zikuru kɛ ni sabali tɛ a bɛ se ka kɛ ya o kɔfɛ ka fajiri seli e ma t'i da ka sunɔgɔ fajiri kɔfɛ ka zikuru kɛ ka kuranɛ kalan ni sabali tɛ a bɛ se ka kɛ wa han tarawi min bɛ seli ni sabali tɛ a bɛ se ka kɛ wa itikafu min b'a kɔnɔ ni sabali tɛ a bɛ se ka kɛ ya nin bɛɛ gulonnen fana don fɛn belebele min na o ye sabali de ye ni sabali tɛ baara la baara bɛ kɛ fu ye mɔgɔ min kɔni ye sunkalo sun ni nimaniya ye ni ala ɲɛsiranɲɛ ye a bɛ na sabali de kɔnɔna a bɛɛ bɛ laban sabali de la mɔgɔ min ye sunkalo jɔ o kɔrɔ k'a nafilaw jɔ k'a kuranɛ kalanw kɛ k'a zikuruw kɛ nin si tɛ se ka taa ni sabali tɛ a tan ni wɔɔrɔnan o ye zakatul fitr an k'an jija sunkalo laban an ka se k'a bɔ komi dɔnnibaw kumana ka ka caya a bɛ se ka bɔ bɔ yanni sunkalo ka ban a bɛ se ka bɔ nafolo la a wari bɛ se ka di fantanw ma a bɛ se ka bɔ balo la a ma fɔ k'a ka bɔ kaba la dɛ walima saɲɔ e ni ala cɛ e bɛ kaba dun seli sɔgɔma e bɛ saɲɔ dun seli saɲɔ folobali i bɛ t'o to mɔgɔ da la a b'a dun cogo di kaba folonbali ka t'o ton ka adamaden ka so fa a ye to an ka hakili dɔɔni silamɛya ye civilisation diinɛ de silamɛya ye ɲɛyɛlɛ diinɛ de silamɛya ye hinɛ diinɛ de silamɛya ye hakili diinɛ de aa nɔtɔ adamaden dɔw bɛ kaba ta ka taa to fantan da la a b'i sigi dɔrɔn ka kaba lajɛ a tɛ se ka folo seli sɔgɔma a tɛ se ka dun a tɛ se ka foyi ɲ'a ye peut-être fo ni seli tɛmɛna n'a taara a folo kuma kelen kelen k'a kɛ balo ye ɲɔ bɛ ten i yɛrɛ tɛ min dun kan'o di mɔgɔw ma i yɛrɛ bɛ min dun dɛ n'i bɛ fɛ ka barajiba sɔrɔ dɛ i yɛrɛ bɛ malo ɲumanba min dun o san i k'o k'i ka zakatul fitiri ye kɛ mun na i t'a nafolo bɔ ka kɔn seli ɲɛ k'a di a ka se ka di fantanw ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ an bɛ ala deli ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na sunkaloba in kɔnɔ nin fɛn dama damani bɛ yen an sera ka min kose ka kuma in ta ala subahanahu wa taala ka jigini kitabu la ka n'a ta ala kira ka sunna la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni fili min yera kuma na allahu akibar kalanden ko don an bɛ kilasiw kɔnɔ halisa a ye dugawu k'an ye kalanden ko don dɛ zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim samantiyaw ye ala ta de ye n'o tɛ an ye kalandenw de ye hali sini an bɛ kalandenya de fana kɔnɔ o fili bɔra kalanden yɔrɔ ni bɛn sen ma min yera a la o yera ala subahana wa taala o bɔra o yɔrɔ hinɛ masa ni yafa masa danfɛn bɛɛ lajɛlen jigitugu masa an bɛ bɔ kuma la an b'a fɔ allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din wa akhiru dawana